gululu amwene ndi chosatha mafuta chija amwene chitransport cha anyamata azikwanje ichi chikupita apachi ichi ndiye sichimatha mafuta olo pang'ono mpaka na anyamata onse azikwanje atapita ku ndende chimenechi ichi tonse pamodzi makamaka tikudziwanso kuti a moses kunkuyu adali ndi interview ah, pa times ndi brian Bra- makamaka brian banda ndipo pamenepa afunsidwanso zinthu zingapo zomwe amalawi amakonzekera kumva nkhani ya ndege kuchikangawa nkhani ya anyamata azikwanje koma ife tikufuna tingochita chopanga focus ziwiri zitatu zomwe adafunsidwa ndi brian banda zokhudzana nazo ndi anyamata azikwanje ndipo timve uh, kuti a moses kunkuyu adayankhapo kuti chani koma timafunanso kuti tizimva makomenti anu kutengeranso ndi zina zomwe mumaganiza inu ndife sitingamaganize zinthu zofanana so ndisiya kanema ameneyi mumve mafunso okhwitima amene Brian Banda adapaphalitsa a Moses Kunkuyu pa nkhani ya anyamataso a zikwanje koma ndimanenanso kuti mukafika kumapeto osamaiwala kutipanga sapoti mu njira yongopanga like share komanso subscribe tatiyeni tionere ndi kumvera limodzi
anyamata azikwanje amene akuganiziridwa kuti ama- ama- ama- ama- amachita zipolowe ku lilongwe atengedwa ndi apolisi yes inu ndi a jessica kabwira munapita kukaona ena amanena kuti kuti udziwe kuti udziwe mwini wa galu mugende mugende galu Eh. akauza ambuya ake akauza mbuya ake ambuya ake anthu ndinu ndi a kabwira Ah, tisayankhe motero okay tisayankhe motero matu paja matani mwina funso limene mwanena ngati kuti tisaliyankhe motero likhale limene lolo kuti ayi Okay. koma paja pakuti eni ake anthuwa ndinu tikhoza kukhala mogwedera pang'ono Yeah. chifukwa chakuti anthu aja ali ndi mabanja amene ndi eni akewo ali ndi azinzawo amene Yeah. akhoza kuvomera ndi eni akewo Yeah. mwina enawo akhoza kukhala kuti ndakuchipani amene ali ndi eni ake kuti ndakuchipaniko koma kunena zokuti kutuma ndinena zoti ayi okay mu- munapita kuti zimveke bwanji ine kupita kumene kuja Yeah. ndikuwuzeni izi ndipo ndikuyankhula moopa mulungu yeah pagulu paja anyamata aja alipo kodi ndi 15 yeah anyamata amene aja ine mwina nditakumana nawo panjira ena aja sindingaloze sanayambe apangapo interact ndi ineyo yeah koma penepaja pali anyamata ena awiri anyamata awiri amenewo ineyo ndimawadziwa okay ndimawadziwa personally kuwadziwa kwake nkwakuti mmodzi mwa anyamata amenewo ineyo adachitapo pemphero opempherera ine ntheka yangu kuti amule- amutenga kuti akumwimba mulandu koma mnyamata ameneyo timamuti dala dala adachitapo pemphero opempherera ineyo ntavutika kundiimbira foni ineyo ndaona zakuti zakuti koma ndikupemphera nanu ndikufunirani zabwino ineyo mmene achitira anthu anthu mmene akhalira chete dala nkhani yake inali iti wayimbira ine foni ayi zinthu zina zidandivuta zidakuvuta nikuti mdziko moyo momwe Okay. anthu amadwala Okay.
eh so iyeyo adayima nane Okay. kundipatsa pemphero okay chimenecho olo atakhala kuti amuyimba mulandu wa mtundu wanji sindingalephera kupita nkuti nkamuone sindingalephera kuchita zimenezo Okay. wina wachiwiri tili ndi msungwana wina amene panopo tidakhala ngati chibale Yeah. koma zomangocheza zomwe panopo ngati ndi mchemwali wanga yeah adali naye pa ubwenzi okay mu nthawi ya ubwenzi umene uja ine ndadziwana naye timachita mulamu mulamu yeah mu mulamu mmene momo nkupeza kuti ali mu gulu limene lija mtsikana ayi Mnyamatayo. mnyamatayo Okay. sindakalephera kunena zokuti chifukwa chakuti wagwidwa ali akuimbidwa nkhani zotere ndinene kuti kaubale kaja kapita ayi ineyo chikhalidwe changa sichamtundu umenewo olo atakhala kuti munthuyo ayimbidwa mulandu wa mtundu wanji ine chibale ndichipanga kale anyamata aja simunakhale nawo pa meeting wakumwamba mboni yanga wakumwamba wakumwamba mboni yanga ndunama zimenezo wakumwamba achotse chikugunda umu simukuwadziwa ndikuti wakumwamba mboni yanga ndatchulapo anyamata awiri A- a- awiri ndi amene mukuwadziwa ndakutchulira nawe namene okay kupita kwanga kumene kuja ali kuti "Ah, dala alimo uyuso alimo ayi anthu awa akadzatuluka adzandifunsa kuti achimwene olo kudzationa suja ndidakupemphererani mutavutika sindakapanga zimenezo mtima wanga udakakana
sitingakambe zambiri poti zili ku khoti chabwino koma chimene chimachitika whether kaya ndi amenewawa anyamata ake kaya ndi ena Mm. chinali chinthu chabwino inuyo mukuona chiti chomayenda Zikwanje.
zikwanje zinthu zabwino simunayankhule bwanji zimene zijazi Eh? no go back into your records munayankhula go back into your records kuti cha pitani m'ma record anu and I, i spoke in condemnation of that the president spoke in condemnation of that ndikomanso ndi mwamphamvu sindudziwa mwamphamvu motani mwamphamvu nkuti agwidwe anthu amene sadagwidwe iya zimenezo ndi muka wina wina ena amachita ku- ku- kuwamenya a namiwa apolisi ali pompo a mdf ali pompo koditu zimene zizi Yeah. ndi zinthu zokuti zilibe malo mu democracy apolisiwa akhala akuchita zimenezi kwa nthawi yayitali tinene zimenezo ine ine ine ndinapangidwapo attack apolisi nkumaona a billy mayaya tsiku lankapangidwa attack ine ndilipo ine ndathawira ku queens kuja limodzi ndi yowayi ndimakasamala amene aja ndineyo awa aujena a namiwa zimene zachitikazi taziona zikuchitika we have seen aja uh, anthu onse amene akhala akuchitidwa zipongwe zonsezo zilibe malo mu democracy ngakhale kuti otakhala kuti boma lili m'manja mwa ndani ndi zopanda malo mu democracy tikamazilekelera zimene zija zizikhala kuti zikuchitika chifukwa kupanga lero ndi awo mawa zizionekanso chifukwa apanga lero ndi awo koma apolisi adzayime paokha Kuima paokha kwa apolisi kumene kuja. Bwezi lero tiumati aja adaotcha galimoto yanga aja adagwidwa. Bwezi lero tiumati aja anamenya a Billy Mayaya aja adagwidwa. Bwezi lero tiumati amene alipanga zipongwe zimenezi agwidwa. Bwezi tiumaona kuti onsewa akuimbidwa milandu. Zisamatengere kuti ati zidikire anzawo achoke mbuyo. ndalama akuti zikusonkhedwa Zajana.